nwere aka aka onye na n'onye ahụ High Chief Eze Dibia ị chọọ ka i buli anyị buli m na 070 44 44 again 1858 o nwere m ji maka ya were bịa ụbọchị tata hmm? bịa m ka m kọwara nwoke kọwara nwaanyị ihe gbasịara ndị amusu

na ọ na-ejekọtaba ọ na-efuba na-emeba arụ jụọ ese o nwego ndị mụtara ụmụ ise amusu anọgide ha ụmụ ise ahụ nakọcha agbara ha aka nwa tata o nwego ndị jere obodo oyibo lee ana lee property lee investment jee obodo oyibo gbara aka nata gbara isi maka otu onye nwere n'ụnọ mgbanụ ka nwa ka nwa m ka ijezide ka mụ ka nne gị na-alụrụ nne gị na-amụcharị m ọka nna gị na-amụcharị m ọka ije kpatazi ka nwa ya bụrụ ọ dị adị elechi enu lee ana jee obodo oyibo okwu iji ọkwa ọnwa gbara aka nata o nwere ihe amusu ya ya emefọ mmadụ n'ụwa amusu ga-eme mmadụ a sị nyere gị aka maka na ofu ihe amusu ji karịsịa ọ mụ bụ Eze Dibia ga-agwa gị ya ofu ihe amusu ji karịsịa bụ na amusu na-esi ntu a monitor your future mara ife ihe mara ihe ọma ga-abịara gị n'ọdịnihu mara date mara time ya bụ ihe ga-eji ga eme that time that date ya o burugo gị ụzọ mara ọ chọrọ egwu ọ ghasasịkọchaa ihe niile ahụ amusu ga-eme mmadụ a sị nyere ya aka ọ dị onye n'obi ka o nyere ya amusu ga-eje mee obi kee obi onye onye ahụ ofu ugwu ị na-akpọ ya call kpọọ ya thirty onye onye ahụ nwa nwa nsa dị amusu ga-eme time ọrụ ga-akwụ gị ụgwọ ị rụsịgo ọrụ i jesigo ọrụ dị sure na ọrụ ga-akwụ ụgwọ that minute ahụ ọrụ ga-eji akwụ ụgwọ ọrụ akọbara gị akụkọ obere ihe ọbụla ọbụla ka ọwa ozugbo ozugbo amusu ga-eme ya ma tata m ga-agwa gị ka ị ga-esi na-edefeat ya ifere 2026 ya ọ ga-adị nwoke mma ọ ga-adị nwaanyị mma ma amusu ọ chọrọ ya ma ọ nwesịa ya amusu ọ hụsị na ya bịa ọ mụsị amusu ọbụla baa n'uti ya amusu ọbụla baa n'uti ya mana nke ahụ sị na ihe ọma ama mere gị ka m sị ya na ịmara ife a na-akụzi tata ihe ọma ga na-emere gị ịfụrụ ihe a na-akpọ une ka ịfụ une une hmm. onwere ihe onwere ihe chụkarịrị amụsu ịfụ une ịfụ ụkpaka mana m chọ ka nke ume akụziri gị ka ị ga-esi na-eri ife ndị a ma ndị m chọ ka m kụziere ya bụ ndị na-enwe promise and fail ndị ga-eme ife m na-achọ ịkụzi bụ ndị na-enwe promise and fail ịbụ nwoke bụ nwaanyị mana ị na-enwe promise and fail taa ma ịnụ di gị eri eruo na mana ụmụ nwoke na-emezi ogbo e, e, ịdị mma ịba họteelụ a na họteelụ a mana ịdịzi ya mma ebe ịgba nkwụ kpọrọ ọkụ ịdịzi ya mma mana ịdị mma ịbanye họtel ịdị mma iri ịdị mma everything ma ịdịzi ya mma ka ọ kpọbata gị n'ụlọ a na-eme gị ntụgharị na nkwugharị ga-agwa gị ife ị ga-eme nke bụ nwoke ị na-enwe promise and fail ọ na-eme ruo mgbe ọrụ ga-akwụ ụgwọ hmm? ruo mgbe ọrụ ga-akwụ ụgwọ idesiara ọrụ ruo mgbe ọrụ ga-akwụ ụgwọ ọrụ ahụ gbanaga ọrụ ahụ bụ ọkụ ọrụ ọ ma-akwụzi ụgwọ kọbazie akụkọ ga-agwa gị ife ị ga-eme hmm? mgbe ife ị ga-eme ọ dị ụzọ ihe naabọ ndị bụ nwoke ndị bụ nwaanyị ụzọ ihe naabọ ọ bụrụ nwoke ka ịbụ ụzọ ihe naabọ ka ị ga-eme ọ bụrụ nwaanyị ka ịbụ ụzọ ihe naabọ ka ị ga-eme nke izizi mbụ ịpụta ụla ụtụtụ were mmiri gbanye n'efere kwọ aka gị saa ihu ọ bụrụkwu na ọ ya-ekwe gị ịsa ahụ iwere ose ọjị ịnọ ihe agụ ya iweta ihe otigwe eke orie afọ nkwọ wee were ya wee jide ose ọjị ahụ etu a wee kwuo kpọkịtara wee kwuo okwu wee sị gị mazi ụdị promise and fail na-emezi gị ịkọwa etu ụdị promise and fail a ị na-enwe isi n'ụbọchị tata amụsu mmụọ amụsu mmadụ aka nwoke aka nwaanyị dị n'ụzọ gị ọ tata ka ọ na-ebere iwere ose ọjị ahụ

aja ugo ahụ na ife ga-adị ya ukwu ehu ya adị ya mgbe egbukwa ehu ehu egburu egbu bọpụta ya nwa n'afọ nwa a ije ngwongwo a ga-agba je zụrụ ebe ikiri ere ka ọ dị ya ukwu ehu ga-adị ya adụ ga-adị ya nkakwụ ya adị ya awọ ya adị ya azụ azụ ebi ya adị ya ure ji ya dị ya ure ede ya dị ya hmm? okpokoro njuna ya dị ya agba anụ ya dị ya atụ onye isi tara ya dị ya atụ onye ogbi tara ya dị ya ofu echi echi ebe ebe ịsụchi anyị ị chụchaa aja ahụ buru aja ahụ jee ebe ọbụla ị ma na ụkpaka dị osisi ụkpaka jee doo ya n'ukwu ya ebe ọ bụla ị ma osisi ụkpaka dị buru aja ụgbọ n'ugo ahụ eji ya na ukwu ụkpaka ahụ ị chụchaa ya ị bụrụ nwaanyị chụchaa aja four days emetụkwana nwoke ị bụrụ nwoke four days emetụkwana nwaanyị ị chọọ ịchụ aja ahụ ị bụrụ nwaanyị chụọ ya ụbọchị bụrụ orie ị bụrụ nwoke chọọ ịchụ aja ahụ chụọ ya ụbọchị bụrụ eke site na ndị anyị chụrụ aja ahụ after four days ife onye ọbụla kwere gị nkwa ọ ga-emezu ya ife ndị na-eji gị egwu egwu ha ga dị serious ife ọrụ ahụ na-eme ruo mgbe ọ ga-akwụ gị ụgwọ ọ ga-ebido kwụba gị ọfụma ma kwụọ gị ụgwọ na-echedi gị ọbara ihe ee maka na ike fere onwe chukwu ụzọ si akpa gị contact ya na 070 44 44 again 1858 a ga-enyere gị aka 2026 ya ọmaka ga-eme ọnụ nga chụkwara ya n'ike etekwana aka ọbara ezukwana ohi ụba ka ọtọ ma solution ị ga-eji ga bụ mmadụ ị ga-eji ga aga n'ihu dị ọ nwemara ya ị ga-edebekwa nsọ ya gịnị bụ nsọ ya nsọ n'ala Igbo Igbo nwere nsọ etena aka ọbara egbuna ọchụ agbana ama asị gbagide mmadụ ibe akụrụ ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu olu esi chọba nke gị